ndikulandileni abale okondedwa ndipo mawu wa lero tidzalingalira pa mawu a mulungu amene akupezeka pa oweruza 16 ndime yake yoyamba mpakana ndime ya namba 19 mawu a mulungu akuti tsiku lina samsoni anapita ku gaza kumeneko anakaonako mkazi wachiwerewere ndipo analowa mu nyumba yake anthu aku gaza anawuzidwa kuti samsoni ali kuno choncho anthuwo anazungulira malowo kumubisalira usiku wonse ku chipata cha mzindawo iwo anakhala chete usiku wonse namanena kuti tidzamupha mmamawa koma samsoni anangogonako mpaka pakati pa usiku. Kenaka pakati pa usiku anadzuka nagwira zitseko za chipata cha mzinda ndi mafulemu ake awiri ndipo anazizula zonse pamodzi ndi mipiringidzo momwe anazisenza pa mapewa ake napita nazo pamwamba pa phiri loyang'anana ndi hebroni pambuyo pake samsoni anayamba kukonda mtsikana wina wa ku chigwa cha Soreki, dzina lake Delila, olamulira Afilisiti anapita kwa mkaziyo ndipo anati, munyengerere Samsoni kuti udziwe chinsinsi cha mphamvu zake zoopsazi komanso ndi mmene ife tingamupambanire kuti timumange ndi kumugonjetsa. Ukatero aliyense wa ife adzakupatsa ndalama za siliva 1,100. Choncho Delila anati kwa Samsoni, inu Tandiuzani pamene pakugona mphamvu zanu zoopsazi ndi mmene anthu akhoza kukumangirani kuti akugonjetseni. Samsoni anamuyankha kuti, Ngati wina atandimanga ndi zingwe zisanu ndi ziwiri zatsopano zosauma, ndidzafoka ndi kusanduka ngati munthu wina aliyense. Tsono atsogoleri a Afilisiti aja anapita kwa mkazi uja namupatsa zingwe zisanu ndi ziwiri zatsopano zosauma, ndipo mkaziyo anamanga nazo Samsoni. Nthawi imeneyo nkuti mkazi uja atayika anthu omubisalira mchipinda. Tsono anati kwa mwamuna wake, Amuna wanga, Afilisiti aja afika. Koma iye anangodula zingwe zija ngati mmene imadukira nkhosi ya chingwe ikamapsa. Choncho chinsinsi cha mphamvu zake sichinadziwike. Kenaka Delila anati kwa Samisoni, Inu mwandipusitsa ndi kundiwuza zabodza. Chonde tandiwuzani mmene munthu angakumangireni. Iye anati, Ngati aliyense atandimanga ine ndi zingwe zatsopano zimene sanazigwiritseko ntchito, ndidzasanduka wofoka ndi kukhala monga munthu wina aliyense. Choncho Delila anatenga zingwe zatsopano namumanga nazo kenaka anati amuna anga afilisiti aja afikanso nthawi iyi nkuti anthu omubisalira aja ali mchipinda cha mkati koma iye anadulanso zingwe m'manja ake ngati akudula ulusi wa thonje ndipo delila anati kwa samsoni Mpaka tsopano mwakhala mukundipusitsa ndi kumandiuza zabodza. Chonde tandiuzani mmene munthu angakumangireni. Iye anayankha kuti, "Ng- Ngati njombi zisanu ndi ziwiri za kumutu kwanga utazilukira mu cholukira nsalu ndi kuchimanga molimbika, ndi chikhomo, ndidzasanduka wofooka ndi kukhala wofanana ndi munthu wina aliyense. Choncho iye akugona, Delila analukira njombi za kumutu kwake kwa Samsoni mu cholukira nsalu chochimanga molimba ndi chikhomo. Pambuyo pake anati kwa Samsoni, Amuna wanga Afilisiti aja abwera. Tsono iye anadzuka kutulo nazula chikhomo chija ndipo njombi zinachoka mu cholukira chija. Tsono mkaziyo ananenanso kwa iye kuti, Munganene bwanji kuti mumandikonda pamene mtima wanu suli pa ine? Aka ndi kachitatu mukundipusitsa ndipo simunandiwuze pamene pagona mphamvu zanu zoopsazi. Tsono popeza anamupanikiza ndi mawu ake tsiku ndi tsiku ndi kumukakamiza, mtima wa Samsoni unatopa pafupi kufa. Choncho anamuwuza mkaziyo zonse za mumtima mwake nati, Lumo silinapite pamutu panga chifukwa ndakhala ndili Mnaziri wopatulikira Mulungu chibadwire. Ngati nditametedwa mphamvu zanga, nditametedwa mphamvu zanga zidzandichokera. ndidzasanduka wofoka ndipo ndidzafanana ndi munthu wina aliyense delila ataona kuti wamuuza zonse za mumtima mwake anatumiza uthenga kukayitana akuluakulu afilisiti nati bweraninso kamodzi kano kokha popeza wandiwululira zonse za mumtima mwake choncho akuluakulu Afilisiti aja anabwera ndi ndalama za siliva m'manja mwawo. Mkazi uja anamugoneka Samsoni pa miyendo yake, kenaka anayitana munthu wina ndipo anadzameta Samsoni njombi zisanu ndi ziwiri zija kumutu kwake. Pamenepo anayamba kufoka ndipo mphamvu zake zinamuchokera. Okondedwa, mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa ndime zazitali kwambiri koma ndinakondabe kuti tiziwerenge kuti tizimvetsetse tidzalingalira pa mutu onena kuti musamaseweretsa chisomo chimene mulungu adakupatsani musamazitengere zibwana kuti mulungu adakupatsani chisomo musamangoona ngati zidangochitika kuti inuyo mukhale choncho kapena kuti ndi inu oyenera kuti mukhale motero Ambuye ali ndi cholinga pa kukupatsani izo muli nazo, ndipo kulumikizana naye komanso kukhala wosamalitsa pa machitidwe anu nkofunika zedi. Okondedwa, iwo amene amaseweretsa chisomo amadzakumana ndi tsoka lowopsa nkuyamba kunong'oneza bondo. Okondedwa, Mulungu amakonda ana wake, ndipo Mulungu amapatsa ana wake mosiyanasiyana. Mwatsoka koma, iwo opatsidwa chisomo sakhoza kusamalira chisomocho ndipo amampanga frustrate mulunguyo malingana ndi machitidwe wawo ndimati ndikambe nanu abale wanga potengera mawu a mulungu amene tawerenga samsoni amene mulungu adamsankha mwachisomo kuti akhale mnaziri akhale chiphona cha mphamvu akhale opatulikira mulunguyo kuti akhale chitetezo cha ana a israeli kwa afilisti adani wawo amene amawazunza okondedwa idali nyengo yopweteka imene afilisiti amazunza ana a israeli akalimalima ana a israeli afilisiti amabwera nkudzangotenga katunduyo kumapita naye chinali chowawa nthawi ndi nthawi ana a israeli amasautsidwa kufikana mulungu anamva kulira kwawo nawathandiza powapatsa samisoni kuti akhale owatchingira owathandizira owapatsa mphamvu yakupita nayo kutsogolo okondedwa koma samisoni zimene adachita sadasamalire zimene mulungu adampatsa iye anatenga chisomochi ngati choseweretsa sadakhale wopatulikira mulungu monga kudafunika kutero adali wazibwana adatenga chisomo chimene adampatsa chokhala wamphamvu ngati chochitira mawala ngati chochitira zibwana mapeto ake samisoni adakakula nazo gonga nakhala munthu omvetsa chisoni kumapeto okondedwa samisoni adapotoka nayamba kukhala munthu wamasewera nakadzilowetsa muziyangoyango zimene zidakamfikitsa pomchotsera chisomochi pomchotsera mphamvu tili nawotu okondedwa anthu ambiri masiku ano amene mulungu adawapatsa ndithu chisomo mulungu adawadalitsa kwambiri zedi ndi nzeru ndi maonekedwe ndi kuthekera ndi chuma koma kamba kakusazindikira chimenechi kamba kazibwana pa zimenezi ndi kuyankhula pano ali mutsoka la dzaoneni enanso ndi kuyankhula pano chisomo chimene ambuye adawapatsa akuchiseweretsa motero kuti ali muzibwana zaphwe amachita masewera zakuti mulungu adawapatulako mwachisomo ndi kuti awadalitse kuti enanso athandizike salabada zimenezi ndikuyankhula ndi wena pano amene akuchita mbwerera zambiri zedi leroli potengera chisomo chimene mulungu adawapatsa ali muzibwana zadzaoneni pano kuyiwala kuti mulungu adawapatsa zimene ali nazozo mwachisomo kwambiri zedi samisoni adachitapo zimene muchitazo adachitapo ndithu koma zidambalira tsoka zidamchititsa manyazi chimene mulungu amachiyembekeza kuti akhoza kuchita simene chidachitikira ayi adafunika akhale munthu wopatulika kumwamba akhale munthu wabwino koma ayi zibwana zake samisoni zidampweteketsa adafa momvetsa chisoni adamkolowera maso samisoni koma sadafunika afike palevo imeneyo koma zibwana zake zidamtengera pamenepo okondedwa mwa mawu amenewa tidzaphunziramo zinthu izi choyambirira mphatso iliyonse chisomo chilichonse chimafunika munthuwe ukhale wolumikizika kwa mulungu kuti chisomocho chipindulire cholinga chimene mulungu adakupatsira ameni dalitso lililonse limene mulungu adakupatsani kuti lioneke phindu lake panafunika inuyo mukhale olumikizika ndi mulunguyo alipo ambiri okondedwa amene mulungu adachitira chisomo ndithu koma popeza kuti pakuona chisomo chimene mulungu adapatsa iwowo adadzipatula kwa mulungu salabadanso za mulungu Panopa chisomocho chikukwiririka m'matope, zoti n'chaphindu sichikuonekanso chifukwa iwo ndi Mulungu pali kutayana kwakukulu kwambiri zedi. Ndimati ndiyakambe nanu okondedwa, ngati ndinu mlaliki, ngati ndinu bwana, ngati ndinu wamaluso, ngati ndinu munthu amene mukudziwa mudapatsidwa chisomo ndi Ambuye, mudapatsidwa Ambuye pakenakake kapaderadera, kuti kameneko kukapindulire zenizeni, munafunika mukhale opemphera inuyo. munafunika mukhale wolumikiza ndi ambuye inuyo munafunika muzimvera mulungu pa zonse inuyo koma ngati simutero ndikambe nanu abale wanga zimene mulungu akupatsanizo sizioneka phindu lake ndikukambatu ndi wena pano amene yehova adachitira chisomo adapatsa banja labwino adapatsa chuma adapatsa maudindo koma chifukwa chakusasamala pa zimenezi phindu la chisomo chimenechi silikuoneka silikuoneka anthu ambirinso tsono amene apatsidwa chisomo m'malo monena kuti kupatsidwa chisomoku kudzakakamiza kulumikizana ndi ambuye iwo amachita opposite mpamene amayamba kudzipatula kwa anthu ena ati ati afikapo ati ati ati akhoza kuchita zinthu paokha eti mapeto ake sizipita patali ayi tinawo anthu ambiri masiku ano amene timawadandaula bwezi ali patali adayamba bwino bwezitu awawa ali pena koma chifukwa chonena kuti sadazindikire kuti chisomo chopatsidwa ndi ambuye chimafunikanso kuti munthuwe ukhale wolumikiza ndi ambuyeyo udzimvera ambuyeyo udzichita za ambuyeyo kunena kuti phindu la zimene adakupatsazo lionekere ndimati ndikapena inu chisomo chokhala inu pa banja labwino sichioneka phindu lake ngati simukhala munthu wopemphera muvalanguza ndithu muononganso zimenezozo mumwazamwaza museweretsa zosafunika kuseweretsa chifukwa mwa inu kuopa yehova sikukhalapo chisomo choti muli pa ntchito sichioneka phindu lake ngati inuyo simukhala munthu wopemphera ndithu mudziseweretsa ntchito imeneyo mpaka nakuchotsani ndithu mudzadya misozi pamawa inuyo chisomo chonena kuti ambuye adakukwezani sichioneka ngati inuyo simukhala wolumikizika ndi mulungu ndithu mumwaza zimenezozo muzimwaza mosavuta zimenezo chifukwa masewera ndi zibwana zilowanso mwa inu popeza mwakhala munthu wosemphana ndi ambuye phindu la kena kalikonse kamene yehova adakupatsani silioneka ngati simukhala olumikiza ndi ambuye ngakhale mukundimva ndinu mlaliki ngakhale mukundimva ndinu mtumiki wa ambuye sizioneka kuti mulungu adakupatsani chisomo sizioneka kuti mulungu adakupatsani iyo mphatso ngati inuyo simukhala olumikiza ndi ambuyeyi ngati simukhala ogonjerabe mulunguyi ayi ndithu sizitheka chofunika nchakuti mphatso ina iliyonse imene mulungu akupatsani kena kalikonse maudindo ena aliwonse chisomo cha mtundu wina uliwonse chimene mulungu akupatsani chimafunikanso kuti inuyo mukhale wogonjera mulunguyo mudzimverabe mulunguyo mudzilandirabe kwa mulunguyo mudzimvabe zimene mulunguyo akunena pamenepo tsono phindu la zimene mulungu adakupatsani limaoneka samsoni adapatsidwa chisomo komano iyeyo adayamba kuchita zake zapaderadera mosemphana ndi zimene mulungu akunena okondedwa zimenezi zimabala tsoka chachiwiri ndicho okondedwa mukatenga chisomo ngati manyado Kulakwa sikukhala patali. Mukajaira mchisomo, mukatenga nga chisomo ngati zokukhalani nzokuyenerani, umayamba zibwana, umatenga chizolowezi, umayamba masewera nde kuononga zinthu zija sikukhala patali. Samson pakutenga kuti anali wamphamvu, amatha kugonjesa chinamtindi cha wanthu yekha. adaiwala nazo kuti mulungu adampatsa mphatso zimenezi kuti zigwire ntchito yanji mapeto ake adaikapo masewera adajaira adaikapo zibwana amakonda azimayi kwambiri zedi tamvani baibulo yonena kuti adapita dera lina akukapeza mkazi wachiwerewere hule kunena kwina akumusiya ameneyi apitanso kwa delila mkazi winanso iye amatama mphamvu zake iyeyu kuti iye ndikatakwe ndi dolo zoti nchisomo wayiwala wayamba masewera ndikuyankhula ndi ena pano amene yehova adachita kukukwezani kukufikitsani pamene mulilipa zakuti ndi chisomo mwayamba kuyiwala mwayamba kugona mbala chimwene inuyo kuja mudali mwayiwala zakuti mulungu adakupatsani ntchito imeneyi kuti muthandize akwanu kwanu nkomvetsa chisoni kwambiri zedi inuyo anthu onse akwanu adalira inuyo koma mwayamba zibwana mwayiwala nchisomo mwajayira mwayamba kudziwa zizungu tsopano moyo wachitauni mukumwaza chuma ndi mahule lero inuyo akuti ukajaira umayamba zibwana umayamba zimasomaso zakuti ndi chisomo umayiwala umadzitenga ngati kuti wekhawe nde dolo iweyo umayamba kudzipatsa mulingo wa galagaza kuti iwe ndiwe patali wofikapo ndinu duli tsopano zakuti ndi chisomo cha yehova kuyiwalira tamvani samisoni mpaka nakumapita kwa adani ake ukudziwa kuti awawa akhoza kundipweteka koma kumeneko kumapita komweko akuti a sizingatheke sangandichite kanthu ineyo ndikuyankhula ndi ena pano amene akuchita kudziwa kuti no machitachita awowa zikhoza kuwaonongera moyo izi zikhoza kuwatengetsa matenda izi amati ayi ine ndigalagaza ineyo ine ndigalagaza ine iii ndachikulira njii ndasikaniya ineyo mwafika pamenepa okondedwa kudzimva ndi kudziyenereza pa chisomo chimene mulungu adakupatsa zimakuyiwalitsa cholinga cha chisomo chimene mulungu adakupatsacho zimakuyiwalitsa umayamba kupanga zako mapeto ake kulakwa sikukhala patali okondedwa umasokera umalowerera ndithu tamvetsani samsoni malo mokhala osamalitsa kuti akwanitse cholinga chimene mulungu adampatsira chisomo ichi chokhala mnaziri iye amapita komweko kumakakhala pakati pa adanipo kumakachita masewera kumachita masewera pa ulimbo ndithu kumachita masewera pa ulimbo ndithu kumakaseweretsa zimene ambuye adampatsa zimene zikhozanso kumuonongera ngakhale moyo wake iye amati ayi palibe chimene chingandichitikire palibe chimene chingandichitikire ife ndi akatundu palibe chimene chingandichitikire tamvetserani mpakanatu delila mwamufunsa kuti kodi tingachite chiyani kuti tikuphwetseko mphamvuzi zichoke kodi tingatani kunena kuti iweyo ukhale wofooka ngati aliyense funso limeneli anafuna akhanalo ndi tcheru kwambiri zedi koma iye ayi momuza ayi uziwa chani ukhoza panga izi ayesa zibwana ayesa masewera iye ndi winayi ali serious afuna atamuphwetsa chifukwa walumikizana kale ndi adani ake amene a- a- apezapo chuma pa- pa samsoni apezapo chuma pa samsoni koma iyeyo akuzitengera za masewerasewera ndimati ndikambe nanu chemwali kuseweretsa banja muchitako mukutengera kwa masewerasewera simukudziwa simukudziwa tsoka lili kutsogolo mutengere galagaza a sizingatheke sanganisiya maja ndimamudziwa i know how to handle him uti chani uliratu iwe ndikuuza ine ndithu mawali ulira ukachita masewera musadzitenge ngati kuti mwafikapo chisomo chisomo chimalira kudzichepetsa chisomo chimalira kukhala osamalitsa chisomo chimalirabe kukhala olunza ndi ambuye chisomo sichifunika zibwana ayi kuti mudzakhoze kupitirira munafunikabe kukhala olimbika mtima ndi opanda masewera samisoni adachita masewera mmene ndimawerenga ndimamva chisoni okondedwa munthu achita kumpempha kuti iwe iwe iwe ndikufuna iweyo ndikuphwetse ndikuononga iweyo tandiuze ntani iye umayankhadi ndithu timalirizi timalirizi mufananatu muchita ndi samisoni inuyo mufanana kumbirize umafa chopenyako chika chika chika mupita kuti hayi kwa mzimayi zoti ni hule simudziwa ayi ayi ayi ine ndi galagaza mukudziwanso za ine paja magazi anga ndi group o ine ndiye chani chimwene chimwene ni nkhali yatsoka mwaterekayo ikupwetekani ambiri okondedwa tinawo mdziko muno sikuti mulungu sadawadalitsa ayi mulungu adachita chokoma ndithu koma akuchita zibwana ndi chisomo banja labwino Mulungu adawapatsa akuchita zibwana ndi chisomo ntchito yabwino adawapatsa akuchita zibwana ndi chisomo okondedwa utumiki wabwino adawapatsa koma akuchita masewera ndi chisomo chimenechi okondedwa mukamachita masewera ndi chisomo ndikuwuzani ine kugwa kwanu sikuli patali mudzawonongedwa ndithu pamawatu mudzalire ngati simusamalitsa chifukwa chisomo chimalira kusamala ameni chachitatu komanso chomaliza ndicho okondedwa zibwana zikachuluka zimakudetsa m'maso moti tsoka suliona ngakhale litakuyandikira zibwana zikachuluka zimakudetsa m'maso, ndipo tsoka sungalione ngakhale lili pafupi nawe. Mapiri azibwana amatsitira zimenezo. Ndi chifukwa ambiri amakhala amwano kwambiri zedi ukamadzudzula. Ukamalangiza iwe olangiza umakhala ngati chitsiru kwambiri. Chifukwa chani? Mapiri azibwana achingira

akuchimuna adafika pongogiva sangabwerenso banja limenelo ayi adagiva ali ndi zibwenzi zake amachitanso moonetsera si zobisa za mu foni iyayi kumachita kuonetsera ndithu kuonetsera kuti abambowa uku nkutayika uku amayi amakhala phee ngati kankhuku kogwa m'madzi achimwene akudziyesa ngati afikapo akudziyesa ngati ndi duli ndimati ndikambe nanu mmawa walero mapiri azibwana adakuchingirani chimwene akuchingirani zili kutsogoloko nzoda mutu mudzalira tsiku lina inu, ngati simulapa ndikamba ndi alongo wena pano adakukhuta mwano kwambiri zedi za mamuna wawo sasamala zoti mkazi amafuna azichapira mamuna wake azimsamalira iwo ali bize zochita mamuna amaphika yekha amaphika yekha iwo ali bize pa whatsapp iwo ali bize pa facebook ali bize kwambiri zedi kusaluni basi very busy nanji amagwira ntchito mama ine amuna wawo sapuma kena kalikonse nthawi zonse amangoyankhula ndalama zangazi ndalama zangazi ndalama zangazi ndalama zangazi amuna kungoti chete chete ngati azula dzino kadakukhuta mwano sangamvenso ulangizi wina aliyense lero chemwali tsiku lili kubwera mukapitiriza ndi moyo umenewo mudzaona zoda mutu ndikuyankhula ndi wena pano ali bize kunyoza ntchito yawo imene adayipeza movutikira ali ndi zibwana zambiri pa zimenezo ndikuyankhula ndi wena pano ali ndi utumiki ndithu koma zimene akuchita masewera ndi utumikiwo afikapo akuti adzimva iwowo ayamba tidzibwana timasewera ndi za utumiki mawu a mulungu kuwatenga ngati phada kumaseweretsa leroli achimwene achimwene nonse ndi chisomo ichi mukuyiwala mapiri azibwana achingira koma likubwera tsiku mudzadziwanso ngati simulapa okondedwa munthu ukachita zibwana tcheru la moyo wako limakuchokera samisoni zoti akhale ndi sensi yoonamo kanthu mmawu a delira kuti koma delira akakamira izi zichifukwa chani kundifunsa mpakana katatu kumachita kundipanikiza baibulo ikuti amampanikiza kuti ndingatani kuti ndikufooketse kuti ndingatani kuti ndikufooketse tcheru la moyo wake ndikuchokeratu inunso nzimene zikuchitika akukupanikizani anthu ena kuti akuyamwireni akupwetekeni inu tcheru la moyo wanu kuti kundipanikiza kundikakamizaku ali ncholinga china chifukwa wacholingatu satopa wacholinga amabwerabwera Koma tcheru, tcheru la zimenezi lidamchokera Samisoni. Ambirinso amene ndikuyankhula pano, tcheru lakuti ayang'anenso za moyo wawo mmene akudutsira, tcheru limeneli lidaferatu, alibe tcheru nkomwe, lidaferatu kwambiri zedi. Pamenepo mwayang'anizana ndi tsoka lalikulu, mwayang'anizana ndi tsoka lalikulu kwambiri zedi, mwayang'anizana ndi ngozi yoopsa. Chisomo ndi ichi, imvani mawu awa lero. lapani kwa mbuye akondedwa zibwana zikachuluka umachita zodzipweteka wekha akondedwa amene adaulula chinsinsi chake chakuti apwetekeke adadzipanga handover samison yekha yekha akuulula ndikameta tsitsi langali ineyo ndithudi ine ndidzakhala ngati wina aliyense mpaka natu iwo kumugoneka pa miyendo ayesa chikondi zili ndale zokuti ampwetekere okondedwa tikadawerenga m'munsimo tikapeza kuti adametedwa atabwera afilisiti ati samsoni adayesera ku- kuphiriphitha mphamvu zatha nde adachenjera adani adangomkolowola maso pa asadzaonenso tsogolo la samsoni lathera pompaja akadadziwa sakadachita chi- adayamba kudandaula kumapeto kwake ambuye bwanji ndife nawo limodzi anthuwa adatengedwa ngati choseweretsa samsoni koma sidafunike kutero ayi zibwana zidakamfikitsa pamenepa adatengedwa ngati chopanda pake Chifukwa chiyani? Masewera. Mtsinjetu wa tinkanena umathera mu Siizi. Samalani, samalani, musamasewera pa ulimbo ayi, musamasewera pa ulimbo. Choyenera kuchita nchiyani? Pamene mwazindikira muli ndi chisomo cha Ambuye, khalani ndi Ambuye yemweyi, yendani ndi Ambuye yemweyi. Chitani ndi Ambuye yemweyi. Mverani Ambuye yemweyi. Samalitsani moyo wanu chifukwa mdyerekezi nthawi zonse amabangula ngati mkango wofuna wina amulikwire. Mukamachita za Ambuyezi mudziwe mdyerekezi daily amakhala akuphika mapulani. Ndimgwetsa bwanji? Ndimuononga bwanji? Watsoka ndiye amene sasamala zimenezi amadzafa momvetsa chisoni. Mmawa uno ndikudandaulireni. Samalani zimene Ambuye akupatsani. pakudzichepetsabe maso pa yehova ndi kumverabe iyeyo kuti mudzakhoze kukwanitsa cholinga chimene mulungu adakupatsani zimenezo mukatero kumwamba kudzalemekezeka ndipo mulungu adzakudalitsani mawa wabwino ambuye akudalitseni kwambiri pamene mukulingalira za moyo wanu ndi kuyambanso kupanga ziganizo tsopano kuti mukhale osiyana ndi mmene samsoni adachitira koma kuti inu chisomo chimene mulungu adakupatsani muyende mchisomocho mukamalize mchisomocho mpaka na kumwamba kukakondwere nanu ambuye akudalitseni amen